Минитӏрэ тӏощӏрэ зы гъэм Урысей Федерацэм и Президентым Федеральнэ собранием зэрызыхуигъэзам ипкъ иткӏэ цӏыхубэм щӏэгъэкъуэн зэрыхуэхъун проект зыбжанэ къызрагъэпэщащ. Ахэм ящыщу Пенсэ фондым и пщэ дэкӏ пособиехэм ахэр зэрагъэувынум, зэратынухэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Пенсэ фонд Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыӏэм и Шэджэм къудамэм и лэжьакӏуэ Мамбэт Хэдинэ. Ди къэралым и Президентым мэкъуауэгъуэм и тӏощӏрэ тхум къыдигъэкӏа унафэ щэрэ тхущӏрэ зым теухуауэ мы гъэм бэдзэуэгъуэм и зым щыщӏэдзауэ Урысей Федерацэм щагъэуващ мазэ къэс иратыну щӏэуэ пособиеу тӏу. Абы хеубыдэ, цӏыхубз уэндэгъухэр узыншагъэм щеӏэзэ ӏуэхущӏапӏэм учет жьыуэ увамэ иратыну ахъшэр, абы нэмыщӏкӏэ щхьэ закъуэу бын зыпӏ унагъуэхэм Хуагъэувыну ахъшэр, пособие жыхуэтӏэр. Зэрыжыпӏащи, иджыпсту ягъэув пособиер тӏу мэхъу. Япэщӏыкӏэ, щхьэ закъуэу адэм е анэм быныр щипӏым деж, ахэм хуагъэув ахъшэм тезыгъэпсэлъыхьынут. Ар дапщэ зэрыхъур? Щхьэ закъуэу бын зыпӏ унагъуэхэм хуагъэувынущ а ахъшэр узэрыпсэуну нэхъ мащӏэ дыдэу сабийм республикэм хуигъэува ахъшэм и ныкъуэм хуэдиз хъун хуейщ ахъшэ хуагъэувыр. Ахъшэр унагъуэм хуагъэвынущ сабий илъэсийм къыщыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏублу щӏэсу хъуам, ахэр адэншэу е анэншэу япӏмэ, е судым къыдигъэкӏа тхылъым абыхэм алимент, абыхэм щхьэ алимент ятын хуейуэ итмэ. Сабийр пщыкӏубл щыхъуа мазэм и ахъшэр ират, пщыкӏубл хъуа нэужькӏэ адэкӏэ а ахъшэр иратыныр щагъэт. Мы дызытепсэлъыхь ахъшэр хэт зыхуагъэувыр? Ар хуагъэувын щхьэкӏэ унагъуэхэм сыт ящӏэн хуейр? Щхьэ закъуэу бын зыпӏ унагъуэхэм мазэ къэс иратыну ахъшэ хуагъэувынущ. Унагъуэм илъэсийм къыщыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏублым ирикъуу бын щӏэсмэ, а унагъуэхэм хуитыныгъэ яӏэщ адрей унагъуэхэм. Щхьэ закъуэу бын зыпӏ адэм е анэм алименты къритыну судым унафэ ищӏауэ щытмэ, Щхьэзакъуэу бын зыпӏ адэм е анэм сабийм къызэралъхуа тхылъым етӏуанэу къэзылъхуа адэр е анэр имытмэ, хьэмэрэ адэм и цӏэунэцӏэр анэм жиӏам теухуауэ сабийм къызэралъхуа тхылъым иратхауэ щытмэ. Абы нэмыщӏкӏэ ещанэу, щхьэзакъуэу бын зыпӏ адэм е анэм сабийм и адэр е анэр дунейм ехыжауэ щытмэ е судым и адэр е анэр ямыгъуэтыжыну кӏуэдауэ решение къыдигъэкӏамэ. Мы ахъшэр зэрагъэувыр зэман дапщэкӏэ? Мазэ да, мазэ бжыгъэ, хьэмэрэ илъэс бжыгъэкӏэ занщӏэу ягъэуву щыт. Сабийм и ныбжьыр илъэсийм къыщыщӏэдзауэ илъэс пщыкӏублым нэсмэ, а сабийр адэншэу е анэншэу япӏмэ, ахъшэр хуагъэув. Абы нэмыщӏкӏэ, судым къыдигъэкӏауэ алимент ятыну тхылъ щыӏэмэ, абы ит сабийхэми, дэтхэнэ зы сабийми хуагъэув мы ахъшэр. Ахъшэр унагъуэм хуагъэувынущ сабийр илъэсий щыхъуам щыщӏэдзауэ Пенсионнэ фондым тхылъхэр, илъэсий зэрыхъу лъандэрэ мазихым къриубыдэу къыщӏалъхьэмэ, ауэ бэдзэуэгъуэм и зым нэхъ нэхъ пасэу. Адрейхэм деж ахъшэр сабийхэм хуагъэувынущ Пенсионнэ фондым тхылъыр къыщыщӏалъхьа мазэм щыщӏэдзауэ. Ахъшэр хуагъэува нэужь, мазэ пщыкӏутӏкӏэ ахъшэр иратынущ, ауэ сабийм и ныбжьыр пщыкӏубл щыхъуа мазэм нэхъ фӏэмыкӏыу. Адэкӏэ ахъшэр къратыну хуеймэ, Пенсионный фондым щӏэрыщӏэу я тхылъхэр къыщӏалъхьэжын хуейщ. Ауэ сабий къэскӏэ тхылъ зырыз Пенсионный фондым къыщӏэлъхьэн хуейкъым. Тхылъ, зы тхылъым псори иту къэгъэлъэгъуэн хуейщ. Мы ахъшэр ягъэувын щхьэкӏэ, дауикӏ унагъуэм къыхэхъуэ мылъкур къалъытэн хуей къыщӏэкӏынщ. Сыт абы хагъыхьэр? Сыт хамыбжэу щытыр? Ахъшэр хуагъэувынрэ хуамыгъэувынрэ елъытащ унагъуэм мазэ къэс къыхэхъуэ ахъшэм и унагъуэм цӏыхуу щӏэсым я цӏэкӏэ щыт мылъкум. Унагъуэм къыхэхъуэ ахъшэр хабжэ, лэжьапщӏэу унагъуэм щӏэс балигъхэм кърат ахъшэр, пенсие, пособие зэмылӏэужьыгъуэхэр, алименту къратыр, предпринимателу щыт цӏыхум къыхэхъуэ ахъшэ нэгъуэщӏхэри. Цӏыху къэс мазэм къылъыса ахъшэр къыщабжкӏэ, Тхыгъэ пенсионнэ фондым къыщыщӏалъхьа мазэм и пэм къит мазиплӏыр дэгъэкӏауэ, абы и пэм къит илъэсым къриубыдэу унагъуэм щӏэс цӏыхухэм къахэхъуа ахъшэр зэхалъхьэри, пщыкӏутӏкӏэ яугуэшыжщ, ар унагъуэм цӏыхуу щӏэсым траугуашэ. Абы хэтщ, псалъэм папщӏэ, сабий зи ныбжь илъэсий ирикъуахэри, ахэр я ныбжьыр илъэс тӏощӏрэ-щи иримыкъуауэ, еджапӏэ щӏэсу, езыхэм унагъуэ зырыз ямыгъуэтамэ. Нулевой доход жыхуаӏэр сыт? Унагъуэм ахъшэ къахэмыхъуэххауэ къыщалъытэр дапщэщ? Мы пособиер къыщабжкӏэ нулев, правило нулевого дохода жыхуиӏэри къагъэсэбэп. Абы къикӏыр мыращ, пособиер хуагъэув унагъуэм цӏыху балигъыу исым ахъшэ хэхъуэ мазэ къэс иӏэмэ, лэжьапӏэ ӏутмэ, пенсие къихьмэ, стипендие къратмэ е ИП-у щыту ахъшэ хэхъуэ иӏэмэ. Е ахъшэ унагъуэм къызэрыхэмыхъуэр гъащӏэм ӏэнатӏэу зыӏущӏа щхьэусыгъуэхэу щытмэ. Унагъуэм ахъшэ къахэмыхъуэу къыщалъытэр Зыхэплъэну илъэсым къриубыдэу мазипщӏым и кӏуэцӏкӏэ апхуэдэ щхьэусыгъуэхэр яӏэмэщ. Ауэ зыхэплъэ илъэсым къриубыдэу унагъуэм хэхъуэ гуэр иӏамэ, а правило нулевого дохода жыхуиӏэр къагъэсэбэпкъым. Апхуэдэ щхьэусыгъуэхэм псалъэм папщӏэ хохьэ, сабийр илъэсищ и ныбжьыр иримыкъуауэ, адэр е анэр абы кӏэлъыплъмэ, Адэ-анэм я ныбжьыр тӏощӏрэ щи иримыкъуауэ ахэр еджэмэ, ауэ стипендие къамыхьмэ. Хьэмэрэ зи ныбжь илъэс ищӏ ирикъуа цӏыхум кӏэлъыплъ зэрыкӏэлъыплъ зэманыр нэгъуэщӏхэри. Цӏыхур илъэс ищӏ ирикъуаижь зэрыкӏэлъыплъым, абы щхьэкӏэ зы сом гуэр къыпэкӏуу пенсэ фондым къигъакӏуэу щыт а ар цӏыхум и трудовой стажым щыхыхьэкӏэ. Хьэмэрэ ахъшэри къыхэхъуауэ къалъытэнукъэ? Ахъшэр къыхэхъуауэ къалъытэкъым, ауэ абы пэкӏуу Сом минрэ щитӏрэ кърат. Мы дызытепсэлъыхь пособиер унагъуэм къратын щхьэкӏэ сыт ящӏэн хуейр? Пособиер хуагъэувын папщӏэ, щхьэ закъуэу бын зыпӏ унагъуэхэм я тхылъхэр пенсионнэ фондым къыщӏалъхьэн хуейщ. Ахэр езыхэр къакӏуэу къыщӏалъхьэ хъунущ, хьэмэрэ езыхэр къэмыкӏуэу Госуслуги жыхуэтӏэ сайтымкӏэ я тхыгъэр къатх хъунущ. Госуслуги сайтымкӏэ я тхыгъэр къэтха нэужь, махуипщӏым къриубыдэу я тхылъхэр пенсионнэ фондым кърахьэлӏэн хуейщ. МФЦ жыхуэтӏэ ӏуэхущӏапӏэмкӏэ я тхылъхэр кърагъэхьыну хуиткъым, адэкӏэ почтэкӏи кърагъэхьыну ӏэмал яӏэкъым. Ахъшэр унагъуэм къратынрэ кърамытынрэ жэуапыр дауэ къаӏэрыхьэрэ? Тхыгъэр Пенсионнэ фондым къакӏуэрэ къыщӏэтлъхьауэ щытмэ, махуипщӏкӏэ Пенсионнэ фондым тхыгъэм хоплъэ, тхылъхэм хоплъэ. Махуипщӏкӏэ тхыгъэ тхылъым хэплъэрэ зыгуэр чэммэ, иджыри махуэ тӏощӏкӏэ а срокыр ягъэкӏуатэ. А зэманым къриубыдэу ахъшэр ирамытыну решение ящӏамэ, зы махуэм къриубыдэу а тхылъыр тхыгъэр къэзытхам хурагъэхь. Мис а махуэ тӏощӏкӏэ егъэӏэпхъуэ жыпӏащи, а махуэ тӏощӏым къриубыдэу цӏыхум и тхылъхэм зыгуэр чэммэ, ахэр къыхилъхьэжыну, заявление къитхам зыгуэр тэмэму хэмыту щытмэ, ахэр зэпэщ ищӏыжыну ӏэмал иӏэу ара? Атӏэ, а махуэ тӏощӏым къриубыдэу Зыгуэр чэммэ къихьыжыну хуитщ, е зыгуэр щыуагъэ ищӏамэ, ар зрихъуэкӏыжыну хуитщ. Абы нэмыщӏкӏэ, адрей ӏуэхущӏапӏэхэм запрос ирагъэхьамэ, абы жэуап къэкӏуэжыным ежьэну аращ а махуэ тӏощӏым къриубыдэу. Мы ахъшэр зратыну зыхуагъэувахэм къаӏэрыхьэну сыт хуэдэ ӏэмалхэр яӏэ? Мы ахъшэр иратыну зыхуагъэувахэм ахъшэр къыӏэрыхьэн папщӏэ банкым къызэӏуаха счетым ягъэкӏуэнущ. А счетыр картэм пыщӏауэ щытмэ, ар МИР картэу щытын хуейщ. Мазэ къэс мазэ блэкӏам хуэза ахъшэр къыкӏэлъыкӏуэ мазэм и пэ махуэм щыщӏэдзауэ тӏощӏрэ тху махуэм нэс хуагъэкӏуэнущ. Мы пособие дызытепсэлъыхьыр къратыну зэрагъэува зэманыр и кӏэм щынэблагъэм деж, тхыгъэхэр дауэ къызэрыщӏалъхьэн хуейр, сыт хуэдиз зэманкӏэ ипэ иту къатхын хуей. Ахъшэр мазэ пщыкӏузкӏэ кърата нэужь, тхылъхэр щӏэрыщӏу Пенсионнэ фондым къыщӏалъхьэну хуитщ. Иджыпсту къэралым къигъэува мы ахъшэ унагъуэхэм иратынур индексацэ жыхуэтӏэм хиубыдэну, хьэмэ, нобэ ягъэува бжыгъэм тету къэнэну пӏэрэ? Бэдзэуэгъуэм и зым щыщӏэдзауэ къэралым игъэува ахъшэхэр илъэс къэс шыщӏылэм и зым къабжыжынущ, узэрыпсэуну нэхъ мащӏэ дыдэу республикэм хуагъэува ахъшэм елъытауэ.

Цӏыхубз уэндэгъухэм жьыуэ учет увамэ, мазэ къэс иратыну ахъшэр узэрыпсэуну нэхъ мащӏэ дыдэу зи лэжьэгъуэ цӏыхухэм республикэм хуагъэува ахъшэм и ныкъуэм хуэдиз хъун хуейщ. Нобэрей махуэм къриубыдэу ар мэхъу минихрэ щиплӏрэ бгъущӏрэ бгъу. Мы пособие дызытепсэлъыхьыр хуагъэувын щхьэкӏэ, Сыт ящӏэн хуейр? Ахъшэр хуагъэувыну хуитыныгъэ иӏэн папщӏэ, ар узыншагъэм щеӏэзэ ӏуэхущӏапӏэм учет увын хуейщ, уэндэгъу зэрыхъурэ тхьэмахуэ пщыкӏутӏ иримыкъу щӏыкӏэ. Абы теухуауэ Пенсионный фондым тхыгъэ къыщӏилъхьэн хуейщ заявление жыхуэтӏэр. Мы дызытепсэлъыхь ахъшэр мазэ дапщэм къриубыдэу иратыну? Сыт хуэдэ зэманкӏэ хуагъэувыр ар? Мазэ къэс къратыну ахъшэр учет жьыуэ ува цӏыхубз уэндэгъум хуагъэувынущ, цӏыхубзыр уэндэгъу зэрыхъу лъандэрэ тхьэмахуэ пщыкӏутӏ дэкӏамэ. Икӏи къратынущ, узыншагъэм щеӏэзэ ӏуэхущӏапӏэм учет щыувам щыщӏэдзауэ зэфӏэкӏыхукӏэ, ауэ тхьэмахуихым нэхъ мынэхъ пасэ уэндэгъу зэрыхъу лъандэрэ. Цӏыхубзым и тхылъхэр махуэ щэщӏ дэмыкӏ щӏыкӏэ Пенсионный фондым къыщӏилъхьэмэ, учет зэрыув лъандэрэ. Ауэ тхьэмахуихым нэхъ мынэхъ пасэ уэндэгъу зэрыхъу лъандэрэ. Хьэмэрэ Пенсионный фондым и тхылъхэр къыщыщӏилъхьа мазэм щыщӏэдзауэ зэфӏэкӏыхукӏэ, махуэ щэщӏ дэкӏа нэужькӏэ и тхылъхэр Пенсионный фондым къыщӏилъхьамэ. Мы дызытепсэлъыхь пособиер цӏыхубз уэндэгъуу хъуам хуагъэувыну, хьэмэрэ Унагъуэм къахэхъуэ ахъшэм елъытауэ щыт? Нэхъ ищхьэкӏэ зэрыжытӏащи, пособиер хуагъэувын, хуамыгъэувыныр елъытащ унагъуэм мазэ къэс къахэхъуэ ахъшэмрэ унагъуэм цӏыхуу щӏэсым я цӏэкӏэ щыт мылъкумрэ. Пособиер хуагъэувынукъым а ахъшэр унагъуэм цӏыху щӏэсу хъуам щхьэ къэс къылъыс ахъшэр республикэм щагъэува ахъшэм нэхъ мащӏэ дыдэм нэхъ нэхъыбэмэ, абы нэмыщӏкӏэ я мылъкур куэду къалъытэмэ. А мылъкум хебжэ, унэ, пэш, нэгъуэщӏ псэуапӏэ, унагъуэм щӏэсхэм я цӏэкӏэ щытхэр, щӏапӏэ я цӏэкӏэ щытмэ, машинэ, нэгъуэщӏхэри я цӏэкӏэ щытмэ. Уэндэгъу зэрыхъурэ, тхьэмахуэ пщыкӏутӏ дэкӏа иужь учет ува цӏыхубзым мы ахъшэр иратынкӏэрэ хъуну? Хьэуэ, мы ахъшэр хуагъэувыну хуитыныгъэ иӏэн щхьэкӏэ, ищхьэкӏэ зэрыжытӏащи, уэндэгъу зэрыхъу лъандэрэ тхьэмахуэ пщыкӏутӏ дэмыкӏ щӏыкӏэ цӏыхубзыр учет увын хуейщ. Уэндэгъу зэрыхъурэ, тхьэмахуэ пщыкӏутӏ мыхъу щӏыкӏэ увын хуейщ, ауэ Уэндэгъу зэрыхъурэ тхьэмахуиплӏ фӏэкӏа мыхъуу, учет ува цӏыхубзхэм а зэманым къриубыдэу ахъшэр иратыжкъым. Хьэуэ, тхьэмахуихым нэхъ пасэ уэндэгъу зэрыхъу лъандэрэ къриубыдэ зэманым ахъшэ хуагъэувынукъым икӏи иратынукъым. Ахъшэр иратын щыщӏадзэныр уэндэгъу цӏыхубзыр тхьэмахуэ пщыкӏутӏ хъуа нэужьщ, ауэ абы ипэ къиту тхьэмахуихым къыщыщӏэдзауэ иратыжынущ ахъшэ хуэкӏуэр тхьэмахуихым учет увамэ. Мазэм и икӏэм учет увауэ щытмэ, псалъэм папщӏэ, бадзэуэгъуэ мазэм и щэщӏрэ зым учет ува, е и щэщӏым. И тхылъхэм хэплъэхукӏэ дауи шыщхьэӏу мазэм хыхьащ. Бадзэуэгъуэ мазэм и ахъшэри къратыжыну а цӏыхубзым? Нтӏэ, къратыжынущ. Апхуэдэм де учет щыува мазэм и ахъшэр къратыжынущ. Иужьрей махуэм учет увами, а мазэм хуэкӏуэр къратыжынущ. Абы нэмыщӏкӏэ щызэфӏэкӏа мазэм хуэкӏуэ ахъшэри къратынущ. зыфӏэкӏа махуэм емылъытауэ. Япэ махуэ дыдэм. Япэ махуэ дыдэм зыфӏэкӏами а мазэм хуэкӏуэ ахъшэ къратынущ. Учет ува цӏыхубзыр лажьэу щытмэ, пособие иратын. Нтӏэ. Зэрылажьэм, лэжьыгъэ ӏэнатӏэ зэрыӏутым, мы пособиер хуамыгъэувынкӏэ ар щхьэусыгъуэу щыткъым. Щхьэусыгъуэу щыткъым, хьэуэ. Цӏыхубз уэндэгъухэм учет ува иужь единовременнэу жиӏэу ахъшэ къэралым ирит хабзэщ. Псалъэм папщӏэ, минитӏрэ тӏощӏрэ зы гъэм бадзэуэгъуэм и зым и пэ къихуэу учет ува цӏыхубзым апхуэдэ ахъшэ иратамэ, мы нобэ дызытепсэлъыхь пособиер хуагъэувынкӏэри хъуну? Минитӏрэ тӏощӏрэ зы гъэм бадзэуэгъуэм и зым и пэ къихуэу учет ува цӏыхубзым уэндэгъу зэрыхъуам щхьэкӏэ зэ единовременнэу ират ахъшэ иратамэ, мазэ къэс хуагъэув пособиер Пенсионный фондым хуигъэувынукъым. Мы нобэ дызытепсэлъыхьа ӏуэхугъуэхэм, пособие зэхуэмыдэхэр унагъуэхэм хуагъэувын папщӏэ, е Пенсэ фондым и лэжьыгъэхэм теухуауэ упщӏэ къызыхуэнахэм а жэуапхэр дэнэ къыщагъуэтыфыну? Ахэр Пенсионный фондым къекӏуалӏэ хъунущ дэтхэнэ зы ӏуэхущӏапӏэми. Абы нэмыщӏкӏэ къэпсалъэ хъунущ хьэмэрэ сайт Пенсионный фондым и сайтым я упщӏэхэм жэуап къыщалъыхъуэ хъунущ.

Иджыблагъэ Налшыч къыщызэӏуахащ илъэс зыбжанэ хъуауэ ягъэхьэзыр Ищхъэрэ автовокзалыр. Ауэ, илъэс куэд щӏауэ цӏыхур зэсауэ зытет гъуэгуанэм къытепшыныр ӏуэху мытыншу къыщӏэкӏащ. Ар зыфӏэмыфӏи, зигу дыхьэу къэзыщтахэри куэдщ. Мы зэхъуэкӏыныгъэ къыхыхьахэм, къуажэдэсхэр къалэм къызэрысыну ӏэмалхэм, вокзалхэм я лэжьэкӏэнум теухуауэ упщӏэ куэд яӏэщ цӏыхубэм. Ахэм ящыщ зыбжанэм и жэуапхэр дэ къыдитащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкӏэ и министрым и къуэдзэ Абазэ Хьэдис. Иджы куэд щӏакъымэ, Налшык щхьэтэлъэ лъапӏэм деж щӏэбжыуэщӏэу зэрызэӏуахрэ. Цӏыху куэд егъэбэтей, куэд мэпсалъэ, фӏыи, ӏеи жызыӏэ яхэтщ. Мис ар а лэжьыгъэр къызэрежьамрэ зэрекӏуэкӏамрэ, цӏыхум апхуэдэу гъэщӏэгъуэн щӏащыхъуамрэ утезгъэпсэлъыхьынут япэу. Зы илъэсибл япэкӏэ унафэр, унафэ къащта программэм хэт гъэзэщӏэн хуей программэ, лэжьыгъэти, Абы щыгъуэ правительствэм рабочей группэ зэригъэпэщри, и ар зыгъэзэщӏыфын е къэралым, е мылъку бгъэдэлъ предприниматель арати, къалъыхъурэ сытми къагъуэтащ зы предприниматель ар зыхузэфӏэкӏын. Яувэлӏащ, ар нобэ къежьа ӏуэху щӏумэ, жылэми псомкӏи ялъэгъуащ а Вокзалыр зэращӏырикӏ, зэрыкӏуэжынурикӏ водительхэми, пассажирхэми псоми ящӏэрт. Куэдым къатх иджыпсту мы вокзал зэ дэфхамэ арат, мыбдеж ди къекӏуэлӏахэр, цӏыху къекӏуалӏэхэм, щыпсэухэм тэмэму дыбэуэжын, итӏанэ машинэри нэхъ мащӏэ хъун, къабзагъэри нэхъ тэмэм хъунщ, жаӏэу къэлъаӏуэ куэд щыӏэщ. И нэхъыбэми къатх дапщэщ дыщыкӏуэжынур мо лъэныкъуэмкӏэ нэхъ Безопасность сэ сщӏэрэ нэхъ слыӏухар нэхъ хуитщ. Аращи, псори зэпэтлъытщ абыжми, дэри ныкъусаныгъэ гуэрхэр яӏэу къэтлъэгъуащ абыжми икӏи зы илъэс илъэситӏ дяпэкӏи. А ныкъусаныгъэу тлъэгъуар вокзал зыщӏам едгъэзэщӏа псорикӏи. Сэ бжызоӏэри иджысту нэхъ нэхъыфӏ дыдэу щыӏэхэм ящыщщ мы Северный Кавказ, жыпӏэ хъунущ къэрал псом И вокзал нэхъыфӏ дыдэу, сыт хуэдэ ӏуэхукӏи, хъумэныгъэкӏи ирехъу, техьэныгъэкӏи, пассажирым и декӏикӏ тыншщ а вокзалыр. Модейуэ къокӏ Москвэ ещхькъабзэу, иджысту ящӏ логистический центр жыхуиӏэм ещхьщ ар абы, высадкэ, посадкэ. Дэ десэн хуейуэра? Ди пассажирхэри къэзы маршруткэкӏэ къэзыжыхьыр, езы маршрутыр зызехэри есэн хуейуэра? Абы зэман гуэр хуей. Ар нобэ, иджыри зэ жызоӏэ, нобэ къежьа ӏуэхукъым. Дызэрыщыгъуазэщи, куэдым щапхъэу къахьыр. Псалъэм папщӏэ, университетым дэкӏуейуэ щыта еджакӏуэхэр вокзалыжьым деж къыщыщӏэдзауэ университетым нэс лъэсу дэкӏуеифт. Ауэдэу еджакӏуэ зыбжанэ зи унагъуэ щӏэс унагъуэхэм дауикӏ къатехьэлъэнущ, уэ гу нэс къикӏыу университетым егъэкӏуэну. Абы хэкӏыпӏэ гуэр къыхуэвгъуэтрэ? Городым и унафэщӏым жиӏа зэгурыӏуэныгъэ диӏэщ, жиӏэ. Университетымрэ дэрэ вокзалым деж щӏэдзауэ университетым нэсыхукӏэ студентхэр бесплатнэу яшэну. Автобус трагъэувэу именно по студенческим билетам жыхуиӏэ ауэдэ унафэ къащтауэ щытщ. Мыдрей къезышэкӏхэмикӏ я мурадщ ауэдэ ауэдэ лэжьыгъэ ящӏэнуэ. Аращи, япэу мис а университетыр ауэдэ унафэ щыӏэщи, студентхэм къатехьэлъэнукъым.

Маршрутхэра ди ӏуэху зыхэлъ, ди пщэдыкъ дэлъ зи унафэ тхуэщӏри, тщӏырикӏ къапщтэмэ. Ауэ мыдреймикӏи дахуэпсэлъыхьыф, псалъэуха зыгуэр ядотыф. Къапщтэмэ, дэри нтӏэ къыдодаӏуэ къапщтэмэ. Аращи, яжыдоӏэ мо вокзалым деж щӏэдзауэ, мыбы нэсыхукӏэ уже цӏыхур куэду зэрисыр, нэхъыбэ зэрыщӏын хуейр. Маршрутыр А-Е къыхахауэ аращи, иджыри зы тӏу щы. дыщӏыгъужын хуей. Къолъаӏуэхэ цӏыхухэр пэжуэ четырнадцатэ маршрутыр тӏэкӏу нэхъ кӏыхь тхуэфщӏщ, а цӏыхухэр мы вокзалым нэсыхукӏэ есащи, зы зэ итӏысхьэгъуэ фӏэкӏ мыхъууэ цӏыхур дэни нэсын хуей. Абы толэжьыхь иджысту. Ар мо ир къэпыдлитӏ кӏашаӏуэу зыми и ӏэр ирихьэхыжыркъым. Толажьэ, сэ жызори, тэмэм зытеувэжынущ Алыхьым жиӏэм. Есэнущ, зытеувэжынущ, илъэсищэкӏэ зэжьам хуэдэу тэмэм хъунукъэ. Къалэ кӏуэцӏым дэт маршруткэхэр языныкъуэхэр толъадэ гупсысэгъуэм. Ауэ куэдыр зыгъэкӏуэуэ щхьэуэ сыт? Псалъэм папщӏэ тӏощӏрэ езанэ маршрутыр? Нтӏэ. Зэман куэдкӏэ зэхуаку дэлъу фӏэкӏа зекӏуэркъым, пщыхьэщхьэм гувами, бгъуэтыжкъым. Сыхьэтих нэужьым щумыгъуэтыжыр нэхъыбэщ. Мис апхуэдэу? Нтӏэ. Мис апхуэдэхэм хэкӏыпӏэ дауэ къызэрыхуэвгъуэтыр? Ар гъэдж гуэрым зи вопросыр къапщтэу щытмэ, городыращ, ауэ ари яжыдоӏэ, ари ялъагъу сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, городым и лэжьакӏуэхэри а двадцать первый маршрутыр зыӏыгъ унафэщӏхэри абдеем де, вокзалым де тетщ, Ятх махуэ къэсыхукӏэ зыхуэзэжхэри зы унафэ гуэр къащтэ. Зэрыжаӏэмкӏэ, нэхъыбэ ящӏыну хэтщ абы тет машинэхэр. Нэхъ кӏэщӏ-кӏэщӏ, нэхъ щӏэх-щӏэхыу вокзалым техыу пассажирхэр тришыжыну. Абдеж къытекӏ закъуэраӏым ӏуэхур зэрыщытыр. Мы Мэлбахъуэмкӏэ къыщрикӏуэм дей, абы остановкэ иӏэ, зыплӏытху иӏэщи, абыи тет цӏыхухэри къытепшын хуей, япэм зэресам хуэдэу, къемыхьэлъэкӏыу. Аращи, толэжьыхь абы. Ар икӏи зэхуэдэу унафэ гуэри къащтэну. Нобэкӏэ Аруан щӏыналъэм, Лэскэным къикӏхэр вокзалыжьым иджыри къытохьэ. Модрей етӏуанэ вокзалыр щӏэх зэфӏэкӏыну пфӏэщӏрэ? Ну, вокзалыр къапщтэу щытмэ, тӏууэ зыпырыхукӏауэ щытщ фундамент блоккӏэ. Зы лъэныкъуэмкӏэ, Аруан лъэныкъуэмкӏэ къикӏхэр къытохьэ. Мыдрей лъэныкъуэмкӏэ Бахъсэн, Эльбрусскэ, Зольскэм Часть Зольского ара иджы ахэр адрей Шэджэмыр хэту нэхъыбэр ара къытехьэри, къытехьэрикӏ ахэр мы вокзалыщӏэмкӏэ дгъэкӏуэжауэра. Мыдрей Дубкимкӏэ щыӏэ вокзалыр, Южный, жыӏэу зэреджэр, арикӏ толэжьыхь уже техьэпӏэ-текӏыпӏэр иджысту ар зыщӏам тӏэкӏу игъэзэхуэжри, светофор тригъэувэну, нэхъ псынщӏэу къытекӏыу ищӏыну. Конфликтные точки пересечения транспортных потоков жери ауэдэ урысыбзэм хэлъщ. Мис а конфликтные точки жыхуиӏэ а нэхъ мащӏэу зэрытщӏын яужь дитура? Машинитӏыр зыблэкӏыхукӏэ абы шынагъуэ хэлъщ зэжьэхэуэну е нэгъуэщӏ зыгуэр къэхъуну икӏи мис ар нэхъ мащӏэ зэрыхъун зы псалъэуха этаж икӏи мис ар ягъэзащӏэ иджысту. Дызэригугъэмкӏэ зы мы дызыхуэкӏуэ мазэм нэхъ фӏэмыкӏыуэ ирагъэжьэн дыщыгугъ абы икӏи. Ари частный инвестору къапщтэмэ. Къэкӏа къикӏ студентхэри къытрашэу апхуэдэу университетхэм еджакӏуэ къэзыгъэщӏэну. Абы и унафэ къащтэнущ, абы йогупсыс иджысту къэралыр, городыр, абыикӏ маршрутий продлить ящӏа, абы и гъунэгъуу къекӏуалӏэхэр, итӏанэ нэхъ маршрутыщӏэ и, я гугъэ зэрыжаӏэмкӏэ, Вокзал деж щыщӏэдзауэ модрей вокзалыщӏэ Щхьэлыкъуэ деж щытымкӏэ, я зэхуакум дэтууэ зы маршрути трагъэувэну жаӏэ. Нобэкӏэ мис мы цӏыхубэр ауэдэу зыгъэпӏейтей ӏуэхугъуэр нэхъ зэтеувэн щхьэкӏэ. Сыт хуэдэ лэжьыгъэ ядевгъэкӏуэкӏыр? Маршрутхэр зызей унафэщӏхэм маршрутыр зызейр къапщтэмэ, псори частнэщ. Машинэм дэсхэрикӏ, маршрутхэр зызейрикӏ конкурскӏэ къахьауэ ауэдэу щытщи, абыхэм допсалъэ. Махуэ къэсыхукӏэ жыхуаӏэм ещхьу е вокзалым дей водительхэм, е езы унафэщӏхэм нэгъуэщӏ вокзалым дей е мыдей, зы махуэ къанэкъым, дызэмыпсалъэу, дызэмычэнджэщу. Мис ди унафэщӏ Аслъан Заурбекович Дышековым абы зы тхьэмахуэ в тестовом режиме жери яритащ, зы тхьэмахуэ, тхьэмахуэрэ ныкъуэрэ девгъэплъ, ныкъусаныгъэ хэлъу щыщтмэ дызэхуэвгъэзэж икӏи ныкъусаныгъэр дывгъэзащӏэ, фэри жыфӏэ, дэри жытӏэнщи, зы ӏуэхугъуэ гуэрым тедухуэнщи. Адэкӏэ ауэдэу дылэжьэнщ жери армыхъу, зэуэ къапщтыуэ пыухыкӏауэ мыр пыупщӏауэ, мыра фызэрызекӏуэну е мис мыуэдэу зэрытщӏыну жиӏэурэ зыми ауэдэу хигъэчыныхьэ къапщтэмэ. Ауэдэ унафэ щыӏэщ, ауэдэ зэпсэлъэныгъэ щыӏэщ зейкӏ. Аслъан Заурбекович зэрытет лъандэрэ ауэдэ зэгурыӏуэныгъэуэ я зэхуакум дэлъууэ ауэдэу зэдэлажьэуи щыта икӏи ягъэзащӏэуи щыта. лъэныкъуитӏымкӏи зы жытӏэр зэхэтхыу, зэхэтщӏыкӏыу мис ауэдэу дызэбгъэдэтщи, абыкӏи дызэгурыӏуэну икӏи дызэгурымыӏуэу хъунукъым. Псори дыщӏэлажьэр цӏыхухэращи, Алыхьым жиӏэмэ, абы я ӏуэхури тэмам. Тэмам Алыхьым жиӏэмэ хъунущ. Нобэкӏэ вокзалыр къызэӏуахащи, маршруткэхэр тохьэ, сыт щауэ, вокзал кӏуэцӏым, абдежым деж, апс, псалъэм папщӏэ псы ирехъу, зыгуэр хуей ирехъу. Мис апхуэдэу и хъуреягъкӏэ псори зэпэщ хъунур. Вокзалыщӏэм утепсэлъыхьу щыщтмэ, и кӏуэцӏым щӏэтын хуейхэр псори щӏэтщ. Столовэр щӏэтщ, псы ущефэн хуейри щӏэтщ. Абы щынэмыщӏыжауэ комната матери и ребенка жеӏэ, узыхуей торговый комплекс щыгъын, нэгъуэщӏу, узыхуэчэм улъэӏукъэ ар щӏэтщ. Абы щынэмыщӏыжауэ я унафэщӏ вокзалым и унафэщӏым занщӏэу жиӏэ, Мы дем де тет киоскхэр, предприниматели къытеувэну хуейм, зыкӏи сыпэрыуэкъым, кърекӏуи условие диӏэщ, дэри аращи, щыхуей дыдэ местым де иджыпсту схуетынущ, жиӏэ. Безопасностькӏэ къапщтэу щытми, а вокзалым нэхъ нэхъыфӏ, сэ жызори, ихъуреягъкӏэ камерэщ, ихъуреягъкӏэ ограждениещ, досмотр жыпӏэу щытмэ, выборочнэура, хэхауэ цӏыхур. Досматривать ящӏыну ауэ. Къуажэ гъунэгъу мис а Щхьэлыкъуэр ирехъу, Шэджэмыр ирехъу, ӏэджэ Яныкъуей ирехъу. Ахэм къикӏхэр дэнэ зытехьэр? Ахэм зэхъуэкӏыныгъэ куэд яӏэкъым. Яныкъуей, Каменка, Щхьэлыкъуэ через Кенжэ, итӏанэ а лъэныкъуэхэр нэхъыбэ дыдэуэ къызэракӏухьу щытамкӏэ, университетымкӏэ, Чернышевскэмкӏэ, Головкомкӏэ къызэрыкӏуэу щытам хуэдэу, Ахоховэм нэсыхукӏэ къэдгъэнэжа хуэдэу.

Нобэ ауэдэу къэна, ауэ цӏыхухэр зэрыщӏэупщӏэмкӏэ, зэрылъаӏуэмкӏэ, дэ цӏыхухэми щопсалъэ, бэзэрым тес предпринимательхэмикӏ уащрихьэлӏэм де, итӏанэ езы машинэм дэсхэми уащеупщӏым деж, Севернэм щымыхъужкӏэ, Севернэм де, Севернэм де дыкъэвгъэнам нэхъыфӏ жаӏэри мэлъаӏуэри, догупсыс лъэныкъуитӏым япэкӏэ дедэӏуэну къапщтэу дэ ди унафэ закъуэкӏэ. Ауэдэу хъунукъым, сэ бзури къызэрэжыхьынум псори икӏи руководительхэм, зы илъэскъым икӏи илъэсымкӏэукӏэ согласовывать тщӏыуэ дызэпсалъэу нэгъуэщӏу мра къыхэтхари икӏи абыи зы унафэ гуэр иӏэну къыщӏэкӏынщ, Алыхьым жиӏэмэ. Къащтэнуми сэ фӏэдзауэ щӏызыпхэрагъэкӏыну мурад ящӏам Мыбдеж машинэ куэдыӏуэ щызыхуос къалэ кӏуэцӏым. Минитӏрэ ныкъуэрэ щӏигъу къыдолъадэ махуэм, бэзэрым и хъуреягъым, вокзалым и хъуреягъым. Ари къыдолъадэ зы ауэдизыбзэ дожыж, аращи, къабзаныгъэкӏэ, хъумэныгъэкӏэ и безопасность, транспортная безопасность жыхуиӏэмкӏэ нэхъ елэжьауэ, ауэдэ унафэ епщыкӏуплӏанэ гъэм щыгъуэ Къащтауэ щытащи, ар мис иджыпсту гъэзэщӏэн хуейуэ аращ, ауэ, вокзалым щаухакӏэ. Вокзал Севернэ закъуэм плӏыщӏрэ тӏурэ догъакӏуэ. Мы Муслъым автовокзал Южнэм мис мо къыдэлъэдапӏэмкӏэ щыӏэм, Дубкимкӏэ щыӏэм пщыкӏубгъу догъакӏуэ. Мы Идаровым тет закъуэм тӏощӏрэ тӏурэ къапщтэу щытмэ дгъэкӏуэн хуей. Аращи, Мыбы ис пассажирхэр городской маршрутым пэжу йотӏысхьэж. Абы щхьэкӏэ маршруткэ нэхъыбэ, тӏэкӏуи нэхъыбэ хъунущ къапщтэмэ, ауэ абы итӏысхьэр, итӏысхьэхэр заполняемость жыхуиӏэ, коэффициент заполняемости жыхуиӏэр тӏэкӏу нэхъыбэ мэхъу. Аращи, абы и городым псори къакӏуэ маршрутхэр. Занщӏэуэ мыбы икӏыурэ, Севернэм къикӏыу Вольный Аул кӏуэ хэтщ, Дубким кӏуэ хэтщ, Мальбаховэм темыхьэу, Горнымкӏэ занщӏэу езыгъэзэкӏ хэтщ. Аращи,

А зэрыщытым хуэдэурэ къапщтэмэ къонэж, сыт щхьэ жыпӏэмэ абы Ставропольскэм, Ингушетие, Осетием абы къикӏ маршрутхэр, абы кӏуэ маршрутхэр псори аращ зытекӏыну. Абы щынэмыщӏыжауэ Нальчик, Москва жыхуиӏэ чартерные и заказные перевозки зи гугъу тщӏы автобусхэри зытекӏыр нэхъыбэр ара. Аращи, ар зэрыщытам хуэдэу къонэж. И абы нэмыщӏкӏэ Шэджэм маршрутхэр, Чегемский районым и маршрутхэр абы обслуживать ищӏынуэ нобэ дагурыӏуа. Абы а шэджэм щӏыналъэм къикӏ маршрутхэр абы зэрекӏуэлӏэнур зэман пыухыкӏауэ щыт хьэмэрэ зэкӏэ? Зэман пыухыкӏа къапщтэмэ, нобэ иӏэкъым. Абы зыгуэр зэхъуэкӏыныгъэ хэтлъхьэн хуей хъужмэ, япэщӏыкӏэ дегупсысынурэ зэман гуэр еттынурэ итӏанэ зэхъуэкӏыныгъэ гуэри хэтлъхьэнура. Нэхъыфӏ зэрытщӏын нэхъ яужь дитуращи, нэхъ ӏей хъункъым нэхъыфӏ хэтлъхьэну къыщӏэкӏын мыхъумэ.